Saludi, saludi a totus, beni agataus, beni torraus e beni benius a Corrias de Fogu. Custa est sa de cincu puntadas de sa segunda stagioni. Seus in diretta in su canali 79 de su digitali terrestri, in streaming live Facebook, YouTube, WhatsApp, puru cun su numereddu po is messàgius, po is complimentus, tanti crìticas non ndi ligeus, dònnia cida un'òspiti, dònnia cida un'argumentu, custa cida un'argumentu de importu mannu, un'argumentu artu, fintzas a celu, fintzas a is isteddus, ca depeus arrexonai de astrofìsica cun d'una astrofìsica. Oh Francisca Loi beni benia! Gratzie Bogandedda sa boxi no ddi timast, no siast bregungiosa, ca si depeus spassiai no depeus fai nudda de. Duncas, po is pagus, is pagus chi no ti connoscint ancora in Sardigna e mancu in is isteddus, ti depis presentai, pagu pagu. Deu gei ti connosciu, però po is pagus. Tando, deu seu una cricadora in astrofisica, trebballo a s'Osservatoriu Astronomicu de Casteddu. E de chi tengio tempus seu fintzes cricando, fatzo fintzes atras cosas puru, apitze sa cultura sadra de su chelu, musica de chi fait e. Musica puru?
Eh de chi fait eia. Custa no dda sciemu. Ita musica faisi? No, canto, canto.
Seu. Cantas? E non mi naras nudda, cioè. Eh mi ndi seu ismentigada a ti ddu nai. Ita cantas? Ma non po trebballu, eh, po ispassiu, po ispassiu. Màrtziu. Eh. Cantaus unu pagu 'e totu, de totu, cantzones de dogna arratzia. Ma unu grupu tenes, unu progetu? Eh, como, ti nao sa beridadi, su tempus est pagu e tando cantaus paris cun pobiddu meu, prus che totu in domo. Ma unu duo duncas est? Un duo, eia. E ma ita generi?
Ddi nant Lui e Loi.
Ah, seis ispiritosos, eh, intzandus. Eh, meda. Ah. Ma ita generi Eh, unu pagu e totu, cantzones sadras, natzionales, internatzionales, sempre musica musica leggera. Andat beni, po si cumprendi a pari, ita est? Jazz, blues, reggae, classica, rock? Pop.
Ah Pop rock. Pop rock, eia. Ah, duncas, brava, non mi naras nudda, andat beni. Poi, de cali eh, bidda sesi? Cant'annos tenis? Oh, Samugheo, sa bidda prus bella de Sardigna, gei ddu sciis, no, ddu nant totus. E ddu nant totus, giai. Ses de acordiu, tui puru? E certu.

Oh, ma mi ndi fui scarescendi ca moi nc'est sa trasmissioni de Efixeddu. Aspetta ca. E mo su telecomando innui esti. Boh, ma innui dd'ap'ai postu. Oh, su telecomando pagu togu, aspetta ca moi alluu. Ah! Ah! Moi mi càstiu Efixeddu, oi chistionant de astrofisica o cosa diaici, deu mi seu fintzas preparada. Una cosa, brava, brava custa picioca, oi seu a sola, no est bènniu nemus a si dda castiai cun mei. Mi seu fintzas preparada, Efixeddu, poita deu custa picioca moi dd'ia bolli pediri una cosa, poita deu apu sempri scipiu ca sa lua, tandus chi si chistionat de astrofisica, astrofisica funt no totu is pianeti e totu custas cuncòrdias, Mi at a praxi a sciri chi issa scientificamenti est de accordiu po sa chistioni ca sa luna influenzat unu biaxi de cosas, poita nos sardus, a su mancu is antigus, imoi funt totus modernizaus, ma is antigus narànt sempri ca si fait totu cun sa luna, tocat a sighiri sa luna po dogna cosa, candu 'ociri su procu Si castiat sempri in su callendàriu chi fut sa luna giusta, candu sa fèmina scendiat chi no iat cumpriu is noi lunas, no scendiat, tocat aspetai sa luna giusta. Po si ndi segai is pilus, poita deu apu sempri tentu is pilus chi crescint a bellu a bellu, e mama mi ndi ddus fiat segai feti candu sa luna fut crescendu. Duncas mi at a praxi a isciri chi custa custa piciocca ita ndi pensat de custu, chi pensat chi siant totu cosas esoteriche o chi ddu at fundamentu scientificu o comunque est fintzas una questione de empirica eus a nai de esperientzia, poita fintzas chini chini aràt poniat fasollu, liori e totu custas cosas donàt sempri atentzioni a candu a candu prantai, a candu pudai, e a fintzas a candu cambiai su binu, binnennai, dogna arratza 'e cosa. Faimì sciri.
Est giustu, est giustu. Eh, cumenciaus cund una Depis sciri, Francisca, ca ocannu si faint custas interferentzias de domu, no? Is ispetadoris si collegant, custa est domu Puddu. Domo de is puddus. No de is puddas, ca cussa est un'atra cosa. E 'olint sciri, ca pregontant, immoi 'olint sciri de sa luna. Però prima, prima de arrispundi, acabadi de presentai o acabau iast? Acabau.
Solu s'edadi mancaiat. Scovias?
Trintases annus. Ah no ddu cumparis, paris una piciochedda. E intzandus arrispundeus Tando a Antonella. Sa luna s'influenzat? Ita naras? Eh tando
Su chi mi 'enit a conca como est s'esempiu de sa marea. Sa marea dda bieus totus e cussa dda faet sa luna. Sa marea dda fait sa luna? Eh, sa marea.
Cumenti funtzionat sa cosa? Deu no ddu sciu. Eh, custa est longa cumenti cosa. Est longa?
Andaus prus. Tres cuartu di ora. Prus, prus, 'ogio arribare a sa pregunta de de Antonella, tando, po mei, sicomente fintzes in bidda s'abbadaiat cando fut sa luna. Ah, in dogna logu, eh. Eh, cumpria o luna. Sissignori.
Po, fintzes po faer travasos po su 'inu. E tando, geo apo sempre pentzau ca fut su modu prus facile po s'arregodare 'e cando ddu faes. Poite su ciclo lunare acabat a dogna bintoto 'ies e tando tue chi abaidas sa luna dd'ischis ti arregodas cantu est passau, no? Tando podiat esser una cosa fintzes deasiche de po po po Interessante custa No, poite fintzes de de chi in s'antighidade s'abadeiat a su chelu po fintzas po cumprendere ite ora fudi po narrer e tando a mie mi benit a conca custu. Ma custa est un'idea tua, una teoria tua o est una cosa. No, custa est una cosa chi apo pentzau geo, peroe sa beridade non dd'isco chi ch'esistat un'istudiu apitzus de s'influenza de sa luna fintzas po s'agricoltura po su 'inu, po su procu, po is pilos, però e ch'est custa custa credentzia, namu, nareus, in totu is biddas, fintzas po si segare is pilos, tue andaias a ti segare is pilos candu fut ammanniando sa luna.
Comenti si siat seu cuntentu de ci tenni una strollica ospita ospita poita deu puru seu strollicu no e duncas mi fait prexeri chi tui puru siast

'Sta 'orta apo nau, ma mi ddu pongio geo prima de is atrus, totu a sola fatzo.
Là, custu est su situ tuu, aici est?
Eia, custu est est una una cosa noa.
De titulu, no ddu ligi. No, custa est sa pagina in ue in ue fatzo 'iere ite fatzo, ite est su traballu meu. Dda ddu est s'indiritzu?
Eh, chi cricas a Francesca Loi tu pias a deper non riuscisa, agattare. No, no, non nd'isco, d'apo finu, d'apo acabbare de fare prima de andare ah, inoghe. Oh, è tutto, è frisco frisco. Lu lanzaus inoghe, anteprima inoghe. E tanto, inoghe,
naro, una pagu... ita apo fatu, ita apo istudiau, comente comente seu arrennescia a essere astrofisica. Custu m'interessat, ita iscola as fatu?
Allora, tando, geu apo istudiau su liceo scientificu in Aristanis, poi apo isceberau fisica,
fui fui pensando, in Casteddu etotu?
Tu, eja. E, e poi, poi apo, apo fatu sia sa triennale e sa magistrale, seu andada unu paghetteddu in giru, poita apo fatu. No, pustis de sa laurea ita specializzazioni ita as fatu? Ah, dottorau de crica. Dottorau. Su dottorau de crica. Sempre innoi etotu. Dd'apo fatu a s'Osservatorio Astronomico de Casteddu, inue treballo como, e poi Poi apo fatu duos annos in Bologna faendo sa cricadora post doc si narat, cando tue ses ispecializau. Custu pustis de su dotorau?
Pustis de su dotorau, eia. E poi su duamilla e binti, a cumenzu 'e duamilla e binti seu torrada inoghe po sempre cun d'unu atru post doc po. Puru?
E cantu nd'as fatu?
Medas, apo fatu su contu de a pagu, geu apo fatu a su mancu unu unu cuncursu dogna annu po po treballare. Biada sa gana, ddi narat s'amiga mia cabesusesa.
Tenes arrexone, dd'ischis ca ddu 'olet meda determinatzione, veramenti ddu 'olet, e chi no non si dda faes, poita est est meda Seu curiosu de is matèrias, tipu naramì una matèria, ita studiasta? De fìsica, de astrofìsica, ita podit essi una matèria? Tando, sa làurea inoghe in Casteddu sigumente est una unu cursu est pitiu, est un'universidade, no est meda manna, fintzas su cursu 'e fìsica a sa triennale aus cumenciau in una setantena e aus acabau una bintena e, e a sa magistrale puru fustis una de, deghina de, eh. de, de personas. E tando tue, cando s'universidade diasi pitia, depes, depes fare unu pagu 'e totu, tando apo istudiau unu pagu de astrofisica, fisica de sa materia, fisica de is particellas, unu pagu 'e totu. Cumenti fiat tostau su, su studiu? Tostau meda, tostau meda si Studiu però però est bellu poita po mei deu tando cando tui acabbas su liceu no no tui regolari dd'as fatu come?
regolari dd'as fatu su su curriculum si prus o mancu sì sì chi ddu fatzu deu ci pongu centucincuant'annus e però dd'ischis ca dd'apo pentzau pentzau e apo realizau ca fortzis un'atru annu ddi 'at ofiu poite como po istudiare bene sa materia poite como ses est totu de presse e depes istudiare e giare esames e custu e s'àteru e chi ti istentas tropu e tando Depes pagare prus Pagas de prus. tassas, pigas, fintzas e. Ah, e non ti ddu gosas su tretu chi depis fai de stùdiu? No, no, est istau veramente treballosu, bellu, però si, unu pagu. E sa tesi ite inue dd'as fata? Sa tesi dd'apu fata, sa sa prima fut, ti ddu nau in italianu poita non mi benit in sardu. Non ti preocupis. Quantizzazione del campo elettromagnetico. Gei nudda.
E sa, e sa magistrale invece fut, fut praticamente unu istudiu apitzu de su de osservatzione radioastronomicas e como giai ses esperta de custa materia de is previsiones su chi podiat biere cussu telescopiu chi funt faendo como, chi ant, chi est naschindo como La', ddi 'olit. Francisca. Saludi, tui fais divulgazione scientifica cumenti astronoma astrofisica in sardu? Eheh, est stetiu unu scioberu o unu percursu naturali, Roberta de Casteddu? Totu canta canta ti dd'apu ligiu su messageddu. Est Tando. stetiu unu scioberu, cioè est benniu naturali, t'est benniu, Tando oppuru ti dd'as pentzau, as nau, ddo 'ollu fai po militanzia, tandisciu. No, po narrer- a narrer sa beridadi geu apu cumenciau fendeddu in italianu, poite Custas cosas ed est meda dificili a ddu fare fintzas in italianu poite geo seu. Totus eus studiau in italianu.
Eh certu poite su treballu po po su treballu geo depo sempri fueddare in in inglesu e tando fintzas a ma no est tanti tanti sa sa limba su su S'istentu est prus su agatare una froma sèmplice chi podet arribare a totus. Divulgatzione est cussa. E custu est.
E tando a cumenciu no, apo fatu apo fatu pruschetotu in italianu, però a bellu a bellu

Nta si nanat. E tando, però, da aus, apo cuminciau a bìdere ca àtera gente fut cumenciando a fàere divulgatzione in sardu, m'ant pediu intervistas in sardu E tando apo nau, ma poite no ddu fatzu geo, no, no est sa prima chi ses faende in sardu? No, no, no. Porca miseria, bolemus s'esclusiva! e nudda. E, e tando est partida asiche, però depo narrer ca como nde tengiu prus su disigiu, su disigiu e su bisongiu de ddu fare in sardu. sardu. In sardu.
Ma poita? Como est.
Poita ses intrada prus a fundu in is chistionis o poita? Poita api atra genti? No, po s'arrespusta chi as tentu. Poita como su progetu chi seu chi seu faendi est Chelu Nostu, chi est unu progetu de importu po fintzas est una chistioni de identidadi e tando Piat essi istau una faina mala a ddu faere in italianu poite seus fueddando de cultura sadra poite non ti che pones e provas a nde fueddare in sadru. La la la ta bellixedda Chelu Nostu. Custu est su primu video chi apo fatu. Su primu primu de.
Trailer e in ue apo ispiegau apo cricau de de faer cumprender ite 'olia fare. Duncas, de custu progetu Chelu Nostru, dà, immoi ca nci seus, ndi chistionaus. Eh. Ita benit a essi, de ita totu arrexonas a Chelu Nostu. De astrologia, mi pensu, o no? No, non mi faer narrer astrologia. A tui ti praxit. No, no, tando. Poi ndi chistionaus de custa cosa. De astrologia.
Bellus. Eh, certu. Tando, Chelu Nostu est unu progetu. Deu acabo sempre videos naendo s'atobiu pensau po ispainare sa connoschentzia de su chelu sadru. Poita su chi apo cumprendiu, cricando libros e chistionando cun gente, cun is mannos, est ca nosu sadros, is sadros, teniant e tenent una cultura sadra de su chelu, ita 'ollet narrer, chi aus numenau is costellaziones, isteddos,

Cambiant. Peroe no est meda connotu. Deo unu ndi connosciu. E cale? Sa bia 'e sa palla.
Ah. La via latea. Ah. Chi in Logudoro ddi nant su caminu 'e Deus. Ddu bisi? Giai divessu. Est giai divessu, si, si, si. At fatu unu bellu libru Toninu Bussu. E dd'apo ligiu. Cun s'Alfa Editrice 'e s'amiga nostra Maria Marongiu. Su titulu. Oh, mi tocat a artziai su volumi, nci funt custus. Fendi carraxu in foras non fui intendendi beni ah un'atra cosa si 'oria nai sciu cumenti si narat la via lattea in sardu sciu fintzas un'atru pagheddeddu de cosas poita mi praxit meda su nomini est sa 'ia sa 'ia 'e palla chi iat essi sa 'ia de sa palla E sciu ca no fetis sardus ddi nant a diaici a sa 'ia 'e palla, via lattea, ma atras popolatzioni puru ddi nant a diaici. E custu m'est sempri m'est sempri praxu e m'at fatu crosidadi. Un'atru nomini chi sciu est Le Pleiadi, cussa chi in italianu si tzerriant Pleiadi, ca si tzerriat inveci su 'Urdoi. In sardu nostu, inveces in sardu prus barbaricinu, est s'urdone, chi iat essi s'urdoi a tipu s'urdoi de àxina, quindi il grappolo eus a nai, poita le pleiadi, in italianu su s'urdoi, funt totu postas in acanta, cumenti chi siat pròpriu un'urdoi de àxina. E ah, ndi sciu un'antra toga. Un'antra toga poita ddu sceis totu ca in Sedilo tenint totu faint s'ardia po po santu po sant'Antine poita ca Costantino iat biu custa cruxi in su celu e si fut si fut cunvertiu e custa est sa rughe abeta ca mi dd'apo assentau ddu portu innoi Sa rughe de Santu Antinu, chi est sa cussa chi in italianu ddi nant la costellazione del Cigno, e e parit pròpiu ca cussa siat cussa chi at biu Santi Sant'Antine in in su xeru in su trexentudoxi a pustis de de Gesù Cristu. Ah? Ndi sciu, mi seu pròpiu preparada. Sa cosa chi m'iat a praxiri meda e chi iat essi propriu bellu chi mancai cancunu fatzat cancuna publicatzioni no innui propriu ddu scriit beni beni beni beni poita apo agatau pagheddeddu de materiali mancai s'agatat prus in in sardu eus a nai cabesusesu però in campidanesu deu ancora no apo agatau meda meda traballus chi chi chi si 'onta totu de de is nominis de de is isteddus Femmi sciri. Brava T'apo Antonella eh. frigau però dd'apo frigada poita Però sa 'ia.
brava, meda brava. Sa bia 'e sa palla dda sciemu però deu puru. Eh si. Su titulu de su libru chi at nau Antonella est custu, mi dd'apo assentau ca m'iscarescit totu. L'incanto del cielo stellato de Toninu Bussu, giai ddu connoscis o no? Si si si si.
Libru bellu meda.
E interessanti, interessanti meda custu contu. Si, potzo,
como nd'aprofito, poita. Ah, puru, ti ses allarghendi ti toca. E certu. Ita depis fai. De chi mi cumbidas.
Toca, ita depis, tocat intendi.
Tando, est bellu meda su chi at nau Antonella su chi at potziu agatare, però est beru ca su is prus cumenti Toninu Bussu, ma ca fintzas atra genti chi at trabballau apitzus cussas cosas e gei seu partia de su trabballu issoro, Aici tocat a fai Siguramente est unu treballu mannu. Tionent de su Messicu. Saludi de su Messicu, seu imparendi su sardu, Abi, de Youtube. Ddu connoscis? No. Saludi tengas, Abi. E gràtzias. Chi est uguali in castilianu puru, duncas. Ah si?
Gràtzias.
E certu. Tando ite fui narendi? Ah, e totu custu, custu, custa custa personas chi ant fatu unu treballu de importu Como p'iat esser bellu, cummente fut nendo Antonella, a ischire idda pro bidda. Cumma ite ddi naiant a sa ruga 'e Santu Antine o s'Udrone. E geo 'ògio fagher custu. Como mi seo posta. E ma nci 'olit unu finantziamentu mannu, e depis girai chini scit cant'annus. No, solu bona volontade, bona volontade e chi. E is ispesas?
Sceti sa benzina cumenti est cara immoi. Ma giai Dd'apo a fai, gi seo tostorruda, de chi mi pongiu in conca callecuna cosa. Ma deu ti dd'auguru, poita ses brava. Saludos a totus. No apo de bos preguntare nudda, bos cheria solu saludare dae su Veneto. E chini ses, no ti firmas? Eh, bregungiosu. Saludi tengas, cumenti si siat. Tando, e como nd'aprofito. Aprofitandi, est giustu. E nao chi, ti nao e si nao ca chi 'oleis. a m'agiudare po su treballu in su situ chi apo finiu a aprontare prima 'e 'ènnere inoghe, custu merie,
ch'est fintzes in sa setzione Chelu Nostu, ddue est unu, si narat, Google Form, e inue podeis iscrìere chi s'arregodais calicuna cosa o ch'eis intèndiu, sa bidda e acanta dd'est fintzes una truta unu grafico a torta.
Seu Simone Zappu. Eh Simone est unu amigu. Ddu bisi?
Ah, e ite fendi in Veneto? Eh, ciao, est treballandi igue, autista. Ma sempri collega de tui? Sempri in su campu? No, no, issu est est un'amigu de a de a candu furint pitios de pobiddu meu. Ah, andamai, andamai. Est fintzas testimòngiu de. De coja? De coja, de sa coja, eja. Bellu, bellu aici. T'ant giai scrittu calincunu nòmini, ma tui de Samugheu ddus scisi totus? Is nòminis de is costellazionis, is isteddus? No, no. Mamma tua? Ddus scidi? Pagu. Saludadda a mamma tua, dai. Ciao mamma.
Su nomini ddu naraus? Lucia.
Lucia, saludi. Saludi. Oe fintzes at lòmpiu is annos fintzes fradile meu. E tocat, faiddi is augurius. Luca, tanti auguri.
Oh, cant'annus at fatu? Eh, trintaseti, no, trintottu, trintottu. Gei est giovunu ancora. Eh, si.
Ndi depit matziai de pani tostau ancora? E duncas non ddus sciis de bidda tua is isteddus? Pagos, nd'apo nd'apo agatau pagos. Poita non ddus naraus prus? Torraus a cuddu contu, chi no dda praticat sa lingua, sa fueddada, si ndi andat, ti saludat. Ma fintzas cumenti at nau, apo chistionau cun d'una femina de Samugheo.
Lassami biri, ita importantzia ant o ant tentu is isteddus in sa cultura sarda? Is nominis de is astrus funt diferentis rispettu a sa lingua italiana? Eh, Simoni de Pirri. Tot'atra cosa.
Totu un'atra cosa, una logica diversa propriu. Depeus partire dea custu concettu, depeus partire dea s'idea, cumente torrare aifatu in su tempus, in is tempus in ue non nche furint arrellorgios e tando s'arrellorgiu fut su chelu, poita chi nosu abbaidaus, teneus sa passientzia e seus fintzas in d'unu logu in ue non nc'at lughe artificiale Poite custu cussu est su problema e tando tue a bellu a bellu imparas ti ti rendes contu imparas a connòschere su fatu ca su chelu apparentemente est girende no est girende su chelu seus nosu in sa terra ca seus movendosi e tando no est su soli chi est girende no su sole già gira e inghiru 'e issu no su sole già girat inghiru 'e issu però totu is pranetas Fent inghiru de su sole e tando. E sigomente prima narant ca fiat su sole girendi. Giordano Bruno, ndi scit calincuna cosa. Calincunu, insomma, dd'ant postu in fogu puru. E tando fut unu riferimentu, is isteddos, is costellatziones furint unu riferimentu po su tempus e po su logu, fintzas po s'orientare. e is nùmenes chi ant giau is sadros antigos a is costellatziones funt meda drivessos dea cussu de sa cultura arega poita
furint prus is nùmenes
funt acapiados a sa terra a s'arèntzia fintzas e funt tratos est una chistione meda identitaria chi nosu teneus fintzas Como, poita no est chi treballaus, sigheus a treballare sa terra, che ch'est, che funt meda pressones chi decidint de fare, de treballare e fare 'inu e fintzas cun arresultados meda bellos.
Cumenti puru. Ascuta, esperièntzias foras, in s'èsteru, Bologna, mi dd'as nau, cumenti ti nci ses agatada? Benissimu, bella, bella, Bologna bellissima. Tropu bella, però ddu at basca in s'istadi, aici est. Prus basca de unu forru, peus peus de inoghe t'apo a narrer. Ddu isciu. Però tando cussu traballu, su traballu chi fatzo geo ti ti che fait girare meda, depes sempre andare foras. Beh custu est bellu o no? O non ti praxit a tui? Cunferentzias. No, mi praghet meda, mi praghet meda, però t'apo a narrer ca seu unu pagu marria Marria, marria poita, non langia, e marria poita ddu naras tui?
Eh?
Stracca, non, non dd'isco comente si narat. In campidanu marria 'olit nai langia, langia magra. No. No, custu no, no. Po nai stracca nosu naraus fadiada, fatigada. Fa fatigada, eh. andat bene. Poita d'ischis, dd'ischius totus ca de chi ti Custu ita est, binu?
Su binu ti praxit? Eh si, custa foto, custa est Tando, de chi andaus po po una cunferèntzia, sa primu 'ie solitamente faint unu cumbidu po fintzas po po s'atobiare, po socializare. E tando geu seu andada in custa cunferèntzia e fui in in Giapone, de a s'atera parti 'e su mundu e m'ant presentau su vermentinu de Sardegna, chi fadeis bider igue in mesu No, m'at fatu tropu 'e rìere custa cosa. Depo andare a s'atra parte 'e su mundu po bufare vermentinu de Sardegna.
Ma ti dd'ant fatu aposta ca sciant ca ses sarda? No, no, no, non che fui. Nche fut una truma de gente. E fustis prus de chentu personas e fui s'ùnica sarda igue e tando Però m'at fatu tropu arriere custa cosa. Ah, bellu, bellu, bellu. Poi a undi totu ses andada custus loghixeddus, fora de Europa, nareus?
Fora de Europa seu andada duas bortas in Giappone e duas bortas. Cali citadi as fatu in Giappone? In Giappone apu fatu unu pagu totu, poita seu. Girau beni.
Fui in Miyazaki. Là, t'ant premiau puru?
T'ant donau unu buchetu de froris? No, custu est su dottoradu 'e cricca, s'acabu de su dottoradu 'e cricca. Ma fiast biunda innoi.
Eia.

Prima fotografia chi apo fatu a su Sardinia Radio Telescope in San Basilio e fui incumenciando su dottorado 'e crica. Ita benit a essi custu telescope?
E comente bies, como paret pitiu pitiu ma est mannu meda, funt sessantacuatro metros de diametro Est unu telescòpiu chi. Una mesa a s'atra, innoi puru cumbidu. Custu fut po Pint of Science, chi est un'eventu chi faent in in totu Italia e fintzas inoghe in Casteddu, in ue is cricadores faeddant cun in is barros de de su chi faent. E tando.
Là, un'atra mesixedda. E custu est invece in Boston, che seu andada. Boston, ah, Stados Unidos. S'annu passau.
E in Boston, in custos logos de crica mannos, faent dònnia chida fintzas eventos sociales. Custos funt totu post-doc, totu giòvanos. E tue presentas una comunicatzione, ite faes, unu istùdiu? No, est solu po s'atobiare. Podrei ballare mègius.
Faeddas unu pagu de treballu, peroe fintzas po agiudare. Bufendi una cosa e s'àtera.
E est totu cumbidau de assumere de su grupu. Gei est bellu.
Custu astronomy, astrofisics. Custu est meda bellu poite est. Unu treballu chi est finiu in sa copertina de unu giornale. Tando bies fintzas chi si tue non faes sa modella ma faes sa cricadora podes finire in sa copertina de su giornale. Est istau unu treballu meda bellu, apo imparau is segnales radios de custa galassia. ciapaos dae duos telescòpios. Là vai, là vai. Eh, chi funt unu in Austràlia e unu in Sudàfrica. E custu andi ses innoi, custu pradu? Custu est unu desertu. Ah, desertu totu.
Seo in New Mexico, in ah, in Amèrica.
Ddoi tengu un'amiga est...
in Albuquerque. Eh, apresu 'e Albuquerque. Mm -hmm. eh, custu est Socorro. Cristina Jacobsen, una etnomusicòloga. Ah. Mo dda saludu.

Est unu pagu prus mannu de s'RT, de su Sardinia Radio Telescope, ma est chentu metros de diàmetro, su Sardinia Radio Telescope est sessanta batro, peroe su Sardinia Radio Telescope est mègius, poite teneus sa capacidade como de ciapare cale chi siat lughe 'e ràdiu. Tando tue non nd'isco chi nd'ischis, ma sa lughe chi podeus bìdere cun is ogos est visìbile. Ite naeus deasi, ca est un'unda, s'unda elettromagnetica, però, non bieus totu, non bieus totu, est solu unu spettru de, est solu unu paghiteddu de sa lughe chi esistit in natura, unu tanti. E innoi andi sesi?
Inoghe a Capo di Buona Speranza, poite seo andada fintzas in Sudafrica meda 'ortas. Prima totu ca su Sudafrica m'interessat. Ite 'oles ischire? Ddue seu andau, prima 'e totu, connosciu unu bellu libru

De su click.
Su click, ah, tropu bellu. Medas pentzant ca custu click siat una cosa de internet, de mouse, invècias est po is linguas click, chi funt is linguas de calincuna etnia sudafricana, no totus, chi fant custu tzachidu cun sa lingua chistionendi, deu non seu bonu a ddu fai, però est una specie 'e cosa aici.
Tropu bellu. Binu bonu fant in Sudafrica puru? Bufau nd'asi?
Eia, meda, meda binu.
Tenint meda calidades e.
E bonu puru e premiau meda in cuncursus internatzionalis. E ant imparau.
Fait a imparai a fai su binu, non est chi nisciunu est nàsciu imparau. Poi soli gei nci ddu at, gei tzacat.
Duncas s'àxina gei coit. Là, ita ses fendi, safari? Eia, custa cumpangia mea de traballu chi est. Custa est sudafricana?
No. Si, issa est sudafricana E fui, fustis paris po una chida de treballu, fui andada po, poita fatu fatu is collaboratzionis de aici. Là, Franciscu Bachis, ita ses in sa Rai? Custa est sa primu intervista chi apu fatu in sardu. Francis, disgraziau Franciscu Bachis, mi nd'at frigau s'esclusiva. Issos mi ant cumbidau in su duamilla e bintitres e gei apu nau, eia, como ddu fatzu. As fatu beni, as fatu beni, as fatu beni. Est partiu diae cue. Eh, là, innoe ses chistionende de chelu nostu. Oh, e custu chelu nostu? Innoghe m'ant cumbidau in Campidarte, in Ussana, no d'isco chi ddu connosches custu logu, meda bellu, e m'ant cumbidau po faeddare de su progetu e tando. Chelu nostu e custu, là, Marco, su regista. Lu bisi? Custu est unu calendariu. Custu est unu calendariu chi apu fatu.
Gei non m'as a nai chi non ti fatzu publicidadi. Custu est istau s'arregalu de Paschighedda po amigos e. Prima prima totu, prima muzere mia chi est intrada in sa televisione de domo nostra, mi paret chi at faddidu janna. Saluda. Nc'est intrada in sa televisione? Bah, bah. Ah, ca si ndi bigio a sa. No nd'apu cumprendiu, ca si ndi bigio a sa. No, fortzis dd'at pigada po. Po ventana, antzis no, po genna, at faddidu gianna. Salude, chini sesi chi no ti ses firmau? Eh, ma s'astrologia esistiat in sa Sardigna antiga? Elisabetta dd'olit sciri. Saludi Elisabetta, ma ses curiosa mi. Ciau Elisabetta, eh. S'astrologia certu chi esistiat, s'agatat de seculus e seculus in totu is civilidadis de su mundu. Ma certu, e totu is contus fintzas de is tragagorzos e is cussu e sa.

Ah, mi bufu tzicu de àcua. Mm. Eh, ma cust'argomentu est pro, eh, pròpiu meda meda mm, interessante, anti interessanti meda. E un'atra cosa chi sciu, E funt su nòmini de sa stella Cometa chi at essi s'isteddu a coa longa, poita in effetti portat sa sa coa. Tandus una cosa, candu fui pitica, imoi mi seis fendi arregordai, Candu fui piticca, in s'istadi, besseiaus sempri a de noti, a passillai, a pigai sa friscura, e una cosa, faiaus sempri duas cosas, una fut cussa de castiai sa luna camminendi, poita ca pentzaiaus ca sa luna si poniat infatu, e custa cosa m'est sempri praxia meda, tenia duas amigas ca cun cussas ddu faiaus sempri, E s'atru fut de contai is isteddus. Ma si narant de no ddu fai poita chi contast is isteddus ti essiant is porrus in is manus. Duncas candu si biant sa bidda, oh, acabadda, no contist prus ca ti essint is porrus. E deu custa cosa a pustis nci apu pentzau poita in bidda ddu at genti chi connoscit sa mexina po ndi fai andai is porrus e candu faiant sa mexina, chi non si scit is fueddus o su brebu non si depit nai mai, non si scoviat, no, perdit, ma M'arregodu ca cust'òmini chi dda sciat fai castiat is isteddus, e duncas nc'est cancuna cosa, poita chi chi is isteddus ti ddus podint tirai, is porrus ti ddus podint fintzas fai cresci. Osatrus ita ndi pentzais?
Tando custu contu de. Est curiosa Antonella Puddu, ndi 'olit sciri de cosa? Est ficchetta.
Custu contu de de is porros chi ddi bessiant abbaidandu. Curiosu, custu non ddu sciemu, mai intendiu. No, geu dd'apu intendiu. Ah, tui ddu connoscias.
Chi unu abbaidaiat sa luna cumpria. Oh Ti bessiant is porros? Deu apu intendiu e asi che craramenti funt totu, unu depet depet agatare unu motivu, una, poita nd'essint is porros.
Eh cusu cusu cusu. Boh, sighendi e serrendi su contu de su Sudafrica, t'est praxu su Sudafrica? A mei m'est praxu. Est meda bellu. Si cumprendit ca m'est praxu. Est meda bellu, fintzas Poita s'urtima 'orta est istada sa prus bella, poita fui, fustis veramente in mesu 'e su nudda, solu natura, e cussu fut sa primu 'orta, custa 'orta seu abarrada duas chidas e no aus girau meda, però fustis veramente In mesu a su nudda, solu monte. Eh, tenis zebras, arresu. martinicas, martinicas medas, martinicas. Ti 'olint, Francisca, e s'argumentu est interessanti. Su fatu de imparai sa lìngua sarda podit agiudai a mudai su pregiudìtziu chi bit sa scièntzia e sa ricerca scientìfica cumenti una cosa a tesu de nosu. Mauro de Ceraxus. Eh, tenet arrexoni Mauro. Tenet arrexoni giai Mauro. Infati est custu. Deu apu acennau puru custu, insoma, custu imperu de su sardu chi ses faendi tue. Eh si, e fintzas est su progetu chelu nostu, como gei torro sempre igue, no ddu torraus poita ischisti poita poita sa cultura sadra est meda e ricca e tando nosu como teneus, torra a nai s'indirizzu astrollica in Instagram, oh gei est facili, eh si como nosu teneus fintzas in Sardigna meda logos de cricca chi funt de importu, su Sardinia Radio Telescope, is universidades, atros centros de cricca E tando no est una cosa, est veramente ch'est unu unu ligàmene cun sa cultura sadra, geo ddu bio intre sa cultura sadra e fintzes sa sa sa scièntzia de oe, in tempos de oe. Là, is matèrias scientìficas funt cunsideradas prus masculinas chi no femininas, sa matessi cosa Balit fintzas po sa divulgatzioni in sardu? Eh si, eh si. No, e infati ch'est su dòpiu stereòtipu, Cantu festis in s'universidadi fèminas? Duas o tres? Allora, tando, a cumènciu, no, no, no est deasi che, est cambiando, però, cali est su problema? No est a cumènciu de s'istùdiu, est a s'acabu. Mi? E no est Ses tropu famosa però picioca, non ti lassant a chistionai. Saludos Francesca, medas prexiosa de ti biri in sa televisione Enzo Alessandra. Chini funt? Amighixeddus?
Amigos, amigos.
Brava, brava, as avisau a totus, brava. A totus dd'apu nau.
Aici totus.
Ciao Franzi, un'abbrazzu dae Nughedu, Costanza. Ddu bisi?
Custa est sroga. Est ita si nantau totu sa bidda de Nughedu. Brava. Ci ddus eus postus in mesu. Tando su problema de is feminas in s'iscientzia est su fatu ca est meda dificile arribbare in artu, arribbare a fare carriera. Po ti narrer. Ancora puru.
In chimb'annos chi apo istudiau fisica, geo no apo mai tentu una professoressa femina. Tot'ominis. S'unica est istada una de matematica chi 'enia a fare geometria. Ma feminas non che nde non nde ddu aiant. Torrendi a su contu de su sardu social, t'at istrobau a tui, t'at agiudau? Ita rispusta ndi tenis de su de is followers? Ah po po narrer po Ca ses scriendi e faendi videos in sardu? In sardu, eh allora. E no in English o in un'atra lingua ita ndi sciu deu? Ma t'apu a narrer callecunu a cummenciu, callecunu dd'apu pedru.
Selezione naturale. Eh però eh calecunu dd'apo fintzes che fintzes si si che est insomma. Ah duncas lassami unu minuteddu ca depu torrai, gratzias a Antonella Puddu mancai siat fichetta eh custu tocat a ddu nai. Duncas Marcu de sa regia chi mi mandas sa locandina de su premiu chentz'e boghes e sa de noi editzionis, Milla. E custu est po progetos cinematogràficos in is lìnguas de is minorias. Tenet una scadèntzia a su primu de ladàmini de is duas mille e bintises. Si ddu castiais totu, su bandu non si ddu potzu ligi innoi. Babeltv punto org, duncas una cosa bellixedda, interessanti, partecipai, partecipai, partecipai. Oh, ita fias narendi? Su sardu social? Ndi feus numerus? Ita naras? T'est torrau a contu? Nc'as perdiu a calicunu? Ma passientzia. Como, geu non seu s'esempiu giustu poita chi abbaidas sa pagina mia in Instagram. Cantu milionis ndi tenis? Ma fintzas poita geu non tengiu meda tempus e non si dda fatzu a fai su chi. Ma cantu milionis ndi tenis de follower? Milionis. Set'otu binti a su mali. mancu mi nd'arregodu, m'ant essere milli. Cantu ddui traballas? Cioè, cantu pubblicas? Una a sa cida? Non si dda fatzu.
No. Fintzas poita, como, fintzas po bennere inoghe, geo pentzu, ddue pentzu. Ma tui ndi ses calendi de Samugheu? No, no, no, no, bivu in Ceraxus. Eh, dd'iast giai nau puru o no? Non mi nd'arregodu, no.
Boh, mancu deu. Non ddi fait nudda. Eh si.
Ascurta, no. Mm?
Unu minutu. Aiuto.
Ddu bis?
Eh, si bolat Gei su tempus. spacciau. Eh, ddu bis, si bolat su tempus. Ita depis fai custas dis, custas cidas, custus mesis? Nc'est calincunu fenomenu fisicu, astrofisicu in su celu? Custas dis, interessanti? Ma cuddu Allora. meteoriti chi depiat cassai sa terra, candu depit calai? Seus abetendiddu. Funt Tando sempri chi narendi, sempri cricas. narendi. Chi chi tue cricas in internet ch'est unu situ Oh! inue podes bider Su totu countdown. totu su chi passat a costau de sa terra e ti nd'as a ispantare poite Sa dì chi si cassant a nosu as a bì s'arrisu. Tue nci crees est berus de custu meteoriti o no?
No capitat podet capitare già è capitau podet capitare est una cosa Boh po is dinosaurus nant aici puru. Eh si si si si Ma custu est siguru o est una teoria tanti chi No no est seguru